foli ni tanu bɛ ka ta k'a di bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛrɛlen ma mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛrɛlen fo dan tɛ foli min na an y'o fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛrɛlen na voix de bamako sigikun ye aw tɔgɔ la ye pour que ka kunnafoni ɲuman k'olu ta k'olu sɛnsɛn ni k'o di aw ma bi an bɛ yɔrɔ min na bi o de ye troisième arrondissement ye n'o de ye an ka sigida filanan ye n'an b'a fɔ o ma ko commune 2 bi an ka commissaire bi an bolokɔrɔ yan bi an ka commissaire min ni a tɔgɔ ye ko tomoda commissaire tomoda ale de bɛ an bolokɔrɔ yan nɔ fɛn dɔ b'a a bolo bi ni a bɛ o baara kɛ wagati bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni o fɛn in tɔgɔ de ye ko funufunu funufunu in ye mun de ye funufunu in dabɔkun de ye walasa ale bɛ sigida min kɔnɔna na wale jugu minnu bɛ ni k'olu ta k'olu cari sigida in kɔnɔna na ale ko fo a k'olu bɛɛ lajɛlen kɛlɛ o ye mun de ye o de ye fɛn kuntan minnu n'olu bɛ min hakɛto bɛ kuma kɔnɔna na n'o ye an ka dɔrɔgu cɛjugu ye min fɛn minnu bɛ denmisɛnninw b'u hakiliw kan ni ka denmisɛnninw bila ko kuntankɛw la ka maaw fa ni ka ko kuntanw kɛ ka sonyɛliw kɛ ka binkanni juguw kɛ commissaire tomoda ale wulilen bɛ olu kɛlɛli kama bi a ka ca ala fɛ a y'a daminɛ a bɛ waati jan bɔ a ye yɔrɔ caman de nettoyer i n'a fɔ bagadaji b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman a ye yɔrɔ caman nettoyer bi denbatigiw eh, musomisɛnninw cɛw cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛrɛlen bɛ ka nimisiwasa sɔrɔ tomoda ka nin baara in na an y'o de fɔ sanga ani wagati bɛɛ lajɛrɛlen na dɔgɔkun o dɔgɔkun i bɛ taa sɔrɔ u ka baara kɛlen u ka wulikajɔ kɔnɔna na u bɛ maa hakɛ min minɛ ni ka taa nin wale cɛjugu ninnu kɔnɔna na u ma maa minɛ o ye ka taa se maa naani ma sinon tuma dɔw la u bɛ yɛlɛ ka taa se fo maa wɔɔrɔ ma o tuma la bi tomoda b'an bolokɔrɔ maa kofɔlenba dɔw kun sɔrɔla maa ninnu n'u minɛna a dɔw b'a essayer ni k'a fɔ ka k'u bɛ tomoda négocier ni wari ye a ko ayi ale nakun t'o ye ale nakun ye baara de ye baara min ni ka jamanadenw munafa i sigikun ye baara min ye k'a dɔn k'i nakun ye o baara in kɛli de ye o kuma la bi an bɛ fɛ kuma dakurunya fila dɔrɔn a k'o fɔ an ni malidenw ɲɛna maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ko funufunu in a dabɔkun ye maliyɛn bɛɛ de ko ye denmisɛnninw ka se ka na u hakiliw la denmisɛnnin minnu fana ma se ka don a kɔnɔna na walasa olu fana ka se ka siran a ko wale cɛjugu ninnu ɲɛ k'a dɔn ko fɛn min don a bɛ maaninfin bɔ a hakili kan o kuma la tomoda a ni wula somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ani jamu sadio dit konon tomoda bɛɛ lajɛlen b'i dɔn sisan ko funufunu funufunu a carilen don mali kɔnɔ bi ani mali kɔkan bi an bɛ fɛ kumakuncɛ kumaw la dakurunya fila dɔrɔn walasa k'o fɔ an ɲɛna an y'a ye maa kofɔlen dɔ tun minɛna a y'a jira k'a fɔ ka musaka di ko walasa ale ka se ka bila musaka in ale bɛ taa i jɔ fo sefa wari miliyɔn miliyɔn damadɔ la yarɔ mɛn da ye mɛntigila ye an bɛ fɛ i ka dɔɔni dɔrɔn fɔ an ɲɛna o kan oui n'i y'o kuma min fɔ o ye tiɲɛ ye bon i y'a fɔ cogo min opération tourbillon ni aw yɛrɛ y'o kɛ funufunu effectivement tourbillon ye funufunu de ye bamanankan na depuis a lansera 31 mars fo ka na se bi ma an sera ka mɔgɔ caman minɛ dɔrɔgu feerela caman minɛ ka dɔrɔgu caman sɛzi k'u bila eh, tribunal ka bolo kan donc a baara kɔnɔna la an yɛrɛ ye nimisiwasa caman sɔrɔ parce que n'anw yɛrɛ taara terrain kan sisan eh, résultat eh, le résultat sur le terrain o de b'an nisɔndiya ani témoignage minnu bɛ na mɔgɔ minnu kun talen don otage la dɔrɔgu feerelaw fɛ ala barika la a ca a dɔrɔgu feerela ninnu caman tɛ yen bi a caman taara kaso la dɔw bolila kelen kelennin minnu bɛ n'u bɛ yaala yaala ka a feere fana an bɛ ka olu fana ɲini donc i ye question min pose effectivement an kɛlen ka opération in daminɛ opération yɛrɛ ye phase caman ye parce que a ma lanse an m'a lanse an kunfɛ an y'a analyse de ka étude kɛ yan'an k'a lanse phase caman don phase fɔlɔ tun ye mun ye o ye ka wuli ka taga feerekɛlaw minɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'an ye kunnafoni sɔrɔ k'o bɛ dɔrɔgu feere ka t'o minɛ k'o bila tribunal ka bolo kan mais n y'a fɔ cogo min n'an ye mɔgɔ o mɔgɔ minɛ an bɛ o tigiw an b'u ɲininka u bɛ dɔrɔgu bɔ yɔrɔ min mɔgɔ min b'a d'u ma u ka fournisseurs an b'olu tɔgɔ sɛbɛn an bɛ recherche daminɛ olu kama donc o de la sa eh, an ye pratiquement an bɛ se k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ dɔrɔgu feere an ka commune kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ an y'a bɛɛ ka lisi sɔrɔ an y'a bɛɛ tɔgɔ sɔrɔ eh, an y'a renseignement sɔrɔ a bɛɛ kan an y'o enquête de lancer donc sisan an tɛmɛna minnu bɛ feereli kɛ feerekɛlaw an tɛmɛna olu ka stade kan minnu yɛrɛ b'a d'u ma n'o ye fournisseurs ye an bɛ an ka eh, investigation bɛ ka to an bɛ ka wuli olu de nɔfɛ donc o de la dɔgɔkun tɛmɛnen na an sera ka mɔgɔ naani sɔrɔ o mɔgɔ naani na saba olu ye feerelikɛlaw ye n'u b'a fɔ dɔ ma ko ralo u b'a fɔ dɔ ma ko ɔldo u b'a fɔ kelen ma ko mafia mais eh, naaninan in u b'a fɔ o ma ko bourgeois

donc an sera ka a sɔrɔ sebeninkɔrɔ yen k'a fɔ k'a tun ye dɔrɔgu feere in dabila a tun m'a dabila dɛ parce que yen fana a ka laboratoire de tun bɛ a tun bɛ ka dɔrɔgu ninnu labɛn an ye kokayini dɔ sɔrɔ a bolo an ye héroïne fana sɔrɔ a bolo ani u bɛ kokayini ni héroïne fana labɛn k'a kɛ dɔrɔgu wɛrɛw ye u b'a fɔ minnu ma ko caillou ani off an y'olu quantité caman sɔrɔ a bolo donc y'a fɔ cogo min walasa ale yɛrɛ ka tila eh, sariya la sa ka tila ka responsabilité o la donc a ye eh, miliyɔn duuru de ta k'an sɛgɛrɛ k'an ka o minɛ an ka ale to yen ale ka taga an m'a ye a m'an ye bon n y'o de fɔ a ye n k'a tɛ an baara kɛ cogo dɔn wariko tɛ hmm? ni baara in tun ye wariko ye san ma sɔrɔ a dabilala donc wariko tɛ wari caya tɛ wari dɔgɔya tɛ miliyɔn duuru tɛ hali min bɛ o sanfɛ o t'a to anw t'an ka baara kɛ donc an y'a yira a la k'a fɔ a ye wari min di a bɛ fɔ o wari in bɛ saisi wari in dara a kan a ni wari taara tribunal la o kun ye jumɛn ye minnu bɛ dɔrɔgu feere u k'a dabila dɔrɔgu bɛ tiɲɛni min don eh, sigidala mɔgɔw kunna n'u b'a ɲɛdɔn u t'a kɛ k'a fɔ k'u t'a dɔn fana u b'a dɔn parce que u si muso t'a min u si den t'a min hali u tɛ sɔn u denw ka gɛrɛ a la mais u b'a di walimɔgɔw de ma o walimɔgɔ ninnu olu de b'a min olu de ka vie bɛ tiɲɛ dɔrɔgu feerela yɛrɛ mɔgɔ mana dɔrɔgu eh, sanna dɔrɔgu kɔnsɔmeba mɔgɔ mana dɔrɔgu consommation daminɛ i san mugan k'e m'a dabila i ka espérance de vie tɛ tɛmɛ 40 ans kan i tɛ tɛmɛ san bi naani kan i si cayalenba tɛ tɛmɛ san bi naani kan a kɔlɔlɔ ka bon et puis a b'a to fana n'i ye dɔrɔgu in ta i bɛ se ka diɲɛ diɲɛ nigɛlɛya bɛɛ kɛ hmm, i bɛ mɔgɔ faga kɛ i bɛ braquage kɛ i ni bɛ gɛlɛya kɔ i bɛ se i tɛ siran foyi ɲɛ i bɛ se ka diɲɛ ko sugu bɛɛ kɛ donc an ye opération in lancer 31 mars ka na se bi ma a ye an dɛmɛ kosɛbɛ insécurité kɛlɛli la an ka commune kɔnɔ parce que auparavant n ye misali di

eh, bagadaji dɔrɔn tɛ eh, an kɛlen ka opération daminɛ bagadaji u tun wulila ka bɔ bagadaji ka taa misira an taara misira fana opération na donc u ye misira fana bila u y'a essayer k'u bɛ taa mɛdina kura an opération fila kɛ bozola situation fɔra ɲarela bref an ka commune fan bɛɛ an t'a to u ka bɔ bagadaji misira ka t'u sigi yɔrɔ si u k'a dabila n'u b'a fɛ anw ka u ɲinini dabila parce que ni min ye dɔrɔgu feere dabila an y'a kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ i y'a dabila i n'anw tɛ ɲɔgɔn sira la nka ni min b'a la halisa n'a b'i kɔnɔ k'i dogolen don i yɔrɔ dɔnnen don u ka bourgeois ɲininka a bolila a yɛrɛ ɲuman a bolila fo k'a sɛgɛn mais a bɛ dɔrɔgu feere la halisa ka quartier saba bɛɛ kɛ a bɛ dɔrɔgu feere la a m'a dabila an y'a ɲini ka a bila tribunal ka bolo kan donc minnu b'a la halisa n'u y'a dabila u ni anw tɛ ɲɔgɔn sira la mais n'u m'a dabila kɛlɛ min don an y'a daminɛ ee an tɛ saliya an tɛna ɲinɛ an tɛna dabila fo ni ala yɛrɛ nana ka na ye k'a bɛ dabila don min sinon an bɛ continuer fo ka dɔrɔgu kɛlɛ ka bɔ an ka commune na définitivement Aya aw ni tribunal minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo baara kɔnɔna na yalama aw bɛ se ka a jira an na k'a fɔ k'u bɛ ka aw dɛmɛ baara in kɔnɔ wa? wa baara in yɛrɛ ka fanga sɔrɔ tribunal o ye tribunal de nɔ ye n bɛ n profiter o la k'an ka procureur fo n'o ye burama konate k'a ka substitut bɛɛ fo ka commune 2 tribunal bɛɛ fo eh, n'i y'a ye anw yɛrɛ ja bɛ farinya halisa an bɛ taga eh, dɔrɔgu feerelaw ɲini f'u dogoyɔrɔ la k'u ta ka na n'u ye k'u lamɛn c'est que tribunal b'an bolo min b'an soutenir eh, depuis opération daminɛna fo bi je dis bien depuis opération daminɛna fo bi an ma mɔgɔ kelen minɛ a la k'an taara baga min ma k'a minɛ an bɛ mɔgɔ mɔgɔ minɛ i b'a sɔrɔ an bɛ an b'a bɛɛ ni preuve sɔrɔ an b'a bɛɛ ni preuve sɔrɔ an b'u ni dɔrɔgu sɔrɔ an b'u ni dɔrɔgu wariw sɔrɔ bon an y'a fɛn fɛn fana bila ka taa tribunal la mɔgɔ kelen t'o la ko min ma poursuit mɔgɔ kelen t'o la ko min ma placé sous mandat de dépôt donc n'i y'a ye anw ja bɛ gɛlɛya n'i y'a ye fanga donna nin baara in na c'est parce que eh, tribunal de b'an bolo juge de b'an bolo minnu bɛ ka an soutenir nin baara la minnu y'a kɛlɛ kɛ u yɛrɛ ka kɛlɛ ye u y'a kɛlɛ kɛ u ka kɛlɛ ye donc o de y'a to vraiment eh, résultat min ni mɔgɔ caman bɛ ka a applaudir o résultat in sɔrɔla jusqu'à présent anw yɛrɛ ma satisfait eh, à 100% c'est vrai mɔgɔw bɛ yala bi ka eh, n ka commune kɔnɔ k'a fɔ ko k'u tɛ ka dɔrɔgu yɛrɛ feereta sɔrɔ hali dɔrɔgu minnaw caman bɛ ka yɔrɔ bila ko parce que k'u tɛ ka dɔrɔgu feereta sɔrɔ nka halisa a ma ban complètement halisa a ma ban complètement o de b'a to an bɛ halisa eh, ceinture serrer walasa an ka se ka nin kɛlɛ ka bɔ an ka commune kɔnɔ définitivement ayiwa sisan i n'i ka cɛdenw ka foli laban di i n'i ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma ani aw ni population yɛrɛ fɛnɛ bɛ cogoya jumɛn na ka foli laban d'olu fɛnɛ ma.
oui vraiment eh, n ka personnel ni foli ka kan k'a daminɛ n ka adjoint na fo ka se élément bɛɛ ma parce que bɛɛ de mobiliselen don a la. bɛɛ mobiliselen don a la eh, n y'a fɔ cogo min opération min don c'est 24 heures sur 24 dɔw dabali bɛ ban u b'a fɔ e bɛ se ka opération kɛ cogo di 24 heures sur 24 eh, est ce que i yamaruyalen don i ka taa mɔgɔ nɔfɛ minuit est ce que heure dɔ tɛ i man ka taa mɔgɔ nɔfɛ mun na non eh, flagrant délit la heure t'o la dɛ ni mɔgɔ min bɛ dɔrɔgu feere la zéro heure zéro heure an bɛ bɔ an bɛ taa nɔfɛ en matière de flagrant délit y a pas d'heure légale k'a fɔ ko heure de bɛ yen i bɛ taa mɔgɔ perquisitionner non Heure légale bɛ c'est de 6h à 21h mais ni flagrant délit don déjà et puis c'est sur la voie publique il y a pas d'heure donc an mana kunnafoni sɔrɔ heure o heure komi yan aw yɛrɛ b'a dɔn polisiw bɛ baara kɛ 24 heures sur 24 brigade dɔ bɛ baara kɛ tile fɛ dɔw bɛ baara kɛ su fɛ mais an ka mɔgɔw bɛɛ de mobiliselen don bɛɛ mobiliselen don brigade de recherche mɔgɔw bɛɛ mobiliselen don u ka équipe dilannen don de telle sorte que permanence bɛ yen 24 heures sur 24 k'a fɔ ko nin waati de b'u baara kɛ nin waati u tɛ baara kɛ o t'a la an mana information sɔrɔ waati o waati an bɛ wuli an bɛ taga a baara kɛ donc vraiment personnel dévoué len don je sais que euh, c'est à dire u bɛ sacrifice min na ala de b'a dɔn hmm? ala de b'a dɔn donc vraiment n b'u fo k'u remercier tous les personnels du troisième arrondissement parce que bɛɛ de engagé len don n bɛ population fana fo la population de la commune 2 parce que u fana jɔyɔrɔ ka bon na kosɛbɛ le patriarche de Toure

donc vraiment ka nin bɛɛ fo olu bɛɛ ka cɛsiri de y'a to eh, résultat min ni mɔgɔw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a la an bɛ ka o résultat in sɔrɔ bi aya an bɛ i fo laseliw kɛcogo ɲuman na